ụmụnne m ekele m ọnụ ele otu ọnụ rị ama m na udo rị biko ozi nụ m bịara izi ụdị ihe ọwụ ozi nụ akwadoro m ya ka m bịa m zie ya ọ kachakwa ụmụ nwanyị ndị Igbo bi na Dublin na Ireland ụmụ nwaanyị ndị igbo ndị ọdọ bigasị mba ndị ọdọ uk us australia canada nsogbu anada ha ga-emekwa mana ndị m kwobi izi ozi nụ ọwụ ụmụ nwaanyị igbo bi na dublin ụmụ nwaanyị igbo bi ireland biko ụmụ okorobịa anyị ụmụ anyị mụtasịrị na-ewetara m mkpesara mkpesara si na ụmụ agbọghọbịa ya ụmụ anyị na nke ha kpara aka n'ọnụ ha na-ekwu weavon human hair make hair plait nail finger cloth shoe nke eke eke na ụmụ nwaanyị anyị na ụmụ anyị mụtara na ha na ha na-ekwu ego ego ego ego ego ego na ihe na ọ na na ọ na-ara ha ahụ imekọ ihe wut- eh, ha na ụmụ anyị ụmụ nwaanyị ụmụ anyị ndị ke nwaanyị imekọ ihe ihe a wụ ụmụ ihe ụmụ ụmụ anyị ndị ke ụmụ okorobịa n- na- na-ekwu m na-ajụ ụmụ nwaanyị igbo ọwụ mmepe anya ọ na ọwụ oru dị i- e- n'ala igbo anyị ma na ọwụ ụmụ nwoke na-eleta ụmụ nwaanyị na-enye ụmụ nwaanyị ego nke mere ha ji wụrụ akwụna maka akwụna akwụna onye onye onye ihe m ji kwu ihe ọdọ awụ gee ntị nwayọ ihe m kwuru asịrị m ụmụ nwaanyị igbo niile wụ akwụna mana gee ntị ma ihe nụ ọwụ omere gị akwụna ka omere gị akwụna ihe eji mara akwụna wụ nwoke bịa doru ya ya enye ya ego mana ọ gara n'ụlọ enwe ndị ke gara n'ụlọ biri n'ụlọ oriri nwoke na-abịakwute ha nwee ndị ke wụ na gị kpọ ha gị ha kpọrọ gị ha ala n'ụlọ gị doro gị nye gị ego ọ ihe akwụna nwoke zụgara gị ihe isi doru gị ọwụ akwụna ka ịwụ nwoke a gị na nwoke emekọ ihe ya azụga gị efe nye gị ego iji agba moto ala gị ọwụ akwụna ka ị gbara n'ọwụ akwụna ka ị gbara ọ, gị ga- ọ, ewekwue ngiri eme ọwụ akwụna ka ị gbara ee ekwue ngiri eme I- gị gakwa na akwụkwọ nsọ gị hụ ihe akwụkwọ nsọ dere maka akwụna Ah, ah. mgbe ọbụla nwoke doru gị gị anana ya ego ịgbaala akwụna

ma anyị na-agba mbọ ka ụmụ anyị na-alụkọrịta onwe anyị ma ude a na-ekwu ha na ụmụ anyị ndị ke nwaanyị na-ekwu ego ego ego ego ele otu anyị ga-eme ọwụ mmepe anya ọnụ orude ebe mmepe anya ọnụ ọgwado ọnụ sị n'ala ndị ọsa na enyi nwoke na enyi nwaanyị kwụrụ na ọ nwoke kwụ ụgwọ moto nwaanyị akwụọ ke nwoke zụrụ kọfị nwaanyị azụrụ kọfị nwoke kwụ ụgwọ tii nwaanyị akwụ ụgwọ tii nwoke onye enye onye onye enye onye onye ụgọfụrụ onye ọla na-emere ka ya nwa na n'ihi na ụmụ nwoke nọ na-ana ego nwaanyị ihe nwaanyị na-arụ ka nwoke na-arụ n'ala Igbo nwoke ndị na-agba mbọ ụmụ nwaanyị ka a na-eleta eleta ọ wụ ihe o ji eri otu ahụ mana ebe ihe na-ere ụmụaji me ha asị ihe n'ọrụ ka m na-arụ oge ụfọdụ ya nwa na-arụ takanye m n'ego ihe eme ya na-asị m nye ya ego nye ego nye ego nye ego nye ego ụmụ na-aga alụsị ndị ofe ndị etiti ndị kongo ndị senegal ndị ọcha a na-alụfuchi elee otu anyị ga-eme ihe ọ wụ mmepe anya ọ na oru dịka ebe a mme biko ayịyọ m na-ayọ ụda a wụ biko ụmụ nwanyị igbo nwa m nwaanyị akuziri m ya akuziri omume ya akuziri ya akuziri sị ya ya anakwula nwoke ego ekwekwula nwoke zụ ịga gị ihe anyị nọ ya anyị nọ ya ihe ọbụla ị chọrọ nne gị na nna ya anyị nọ ya anyị ga-azụ ịga gị ya anakwula nwoke ihe anakwula nwoke ego ihe ihe a na-agwa m ya nwa m nwaanyị eji m ịma enwe nga nwaanyị ga-eto ọdị ihe niile ka gị nwa wụ nna ga na-agwa ya agwa m nwunye m agwa na taa ka agara ya ụmụ ihe ndị a ndị a ndị ụmụ nwoke taa ka agawara nụ nwunye ọnụ ihe oke agaghị na-esi azụ ụmụ ọnụ ọdụ ọ na-ata ka agawara nụ ụmụ ọnụ ihe maka ihe ihe nwaanyị na-amara di ya eji ya ha anala ụmụ nwoke ego ha anala ụmụ okorobịa ego ka ụmụ okorobịa ndị be ke anyị na ụmụ agbọghọbịa ndị ebe ke anyị nwee ike dị na-emekọrịta ihe na-akpakọrịta nkata na-alụkọrịta onwe ha bikonu ka ka ka ọ wụdị eme ebe ịwa anya ke gị ruo ego wụ ego m ụlọ wụ ụlọ m mkpata ke m jide mma mpa m oke wụ otu onye ị ga-asa efere ị wụ nwoke onye ọbụla nwere ihe dịka nwoke n'obodo oyibo ebe ahụ wụ ebe mmepe anya nke gị ga-eru mana ebe ga-abara anyị uru gị etufu anya gị ihe a jọgburu onwe ya ọ jọgburu onwe ụmụ nwaanyị igbo bi Dublin ụmụ nwaanyị igbo bi Ireland ụmụ nwaanyị igbo bi obodo oyibo gwa nụ ụmụ ọnụ ha anala ego ha anala ego ha anala ụmụ okorobịa ego ọ rịdị mma omume ha anyị bụ ebe ka mgbe anyị toro okorobịa na agbọghọbịa ihe o ji emega otu ahụ maka mgbe ahụ ọ wụ ụmụ okorobịa na-arụ ọrụ akpata ego ụmụ a mụrụ n'obodo oyibo ha na-akpata ego karịa ụmụ nwoke ụmụ nwoke na-akpata karịa ụmụ nwaanyị nweta ochido ihe onye na-arụ na onye onye na-arụ ọ wụdị onye kpaga aka Nesek, Tipek, Aize, Aize Dise. Emere ihe ọ na-eme. Emere ihe ọ na-eme. Akwụgịrị emere ihe ọ na-eme. Aa, biko, dụọnụ ụmụ anyị ọdụ maka anyị chọọ ndị anyị chọọ ka ụmụ anyị na-ala ụmụ anyị ọnwụ ọnwụ anwụchiri anwụchi aa ka m gwanụ unu nwoke Maazị Okechukwu wala dị regemeza nwa ndị ụmụ ndị gba ọmị